Диныр динщи, мэкӏуэдыжыр жызыӏахэр дэнэ кӏуэжа?
Иджыпсту сэ цӏыхум и ӏэпкълъэпкъым сыхэтщи, гур зиӏисыр фэзгъэцӏыхунущ. Си гу лъапӏэ, си ныбжьэгъухэм гум ӏэпкълъэпкъым щигъэзащӏэ къалэныр ещӏэну яхуейт. Сэ си къалэныр ӏэпкълъэпкъыу хъуам лъыр зызгъэкӏуэнымкӏэщ. А-а! Ар сыту гъэщӏэгъуэн! Ауэ дауэ ар къызэрыхъур? Си кӏуэцӏыр уэ, Зеид, ӏыхьиплӏкӏэ гуэшауэ щытщ. Ӏыхьиплӏкӏэ жыпӏа? Нтӏэ. Ижьымкӏэ щыӏэ ӏыхьитӏыр лъы къэзышэмкӏэрэ лъыр езыгъажэмкӏэрэ гуэшауэ щытщ. Сэмэгурабгъуэ лъэныкъуэри апхуэдэ дыдэу лъы къэзышэмрэ лъыр езыгъажэ ӏыхьитӏкӏэ гуэшауэ щытщ. Лъы къэзышэ ӏыхьэм лъы езыгъажэ ӏыхьэм и деж лъыр нигъэса иужкӏэ, модрейм лъынтхуитӏымкӏэ тхьэмбылым и деж нигъэсыж. А тхьэмбылым лъыр игъэкъабзэри, лъышэр хэту, сэмэгурабгъуэмкӏэ щыӏэ лъы къэзышэм и деж нэс ешэри, модрейм лъы езыгъажэм и деж нэс негъэсыж. Аткӏэ лъыр езыгъажэм лъыр ӏэпкълъэпкъыу хъуамкӏэ трегуэшэж. Аращи, сэ махуэм къриубыдэу галлон минитӏым нэс лъыуэ къызохуэкӏ. А-а, галлон минитӏым нэси? Атӏэ мы бжыгъэм и гугъу пщӏымэ? О, минищэи? Ар махуэ къэс гур къызэреуэ бжыгъэращ. Субхьаналлах! Хьэкъщ Тхьэ сыкъэзыгъэщӏар зэры Алыхьымкӏэ икӏи си къалэныр абы тынш зэрищӏамкӏэ. Сэ Алыхьым и фӏыщӏэ пхъумэн хуейхэм я сащыщ. Дауэ-нтӏэ зэрытхъумэфынур а фӏыщӏэхэр? Япэ дыдэрауэ, шхын узыншэ тшхын хуейщ икӏи шхын мыузыншэмрэ псы цӏэлахэмрэ пэӏэщӏэ зыхуэтщӏын хуейщ. Сытура къэхъунур ар дымыгъэзащӏэмэ? Зэран куэд зэпхыжынущ. Нтӏэ, шхын узыншэ зэрысшхынымкӏэ сыкӏэлъыплъынщ. Си гум зэран хуэхъуу хъуами пэӏэщӏэ зыхуэсщӏынщ. ӏэпщэ къару зытекӏуадэ лэжьыгъэри куэдкӏэ доӏэпыкъу лъыр лъынтхуэм щызригъэкӏуэну. Егъэлея мыхьэнэшхуэ зиӏэ хъыбар къызэбгъэщӏащ. Сыщогугъ зыщумыгъэгъупщэну ар. А, сэ зэи къысщыгъупщэркъым сыкъэзыхъумэн ӏуэхуу хъуар. Нтӏэ, абы щыгъуэм къызжеӏэт, дапхуэдизрэ махуэм къриубыдэу сыкъызэреуэр? А? Э, апхуэдэ упщӏэм сежакъым сэ. Уи ныбжьэгъухэр къыбдреӏэпыкъу. Жэуапыр зыщӏэм видео щӏагъым къыкӏэщӏэфтхы. Псори фызэрыслъэгъуамкӏи си гуапэщ.